Seoladh tuarascáil maidir le craoltóireacht na Gaeilge le déanaí ina raibh roinnt moltaí suimiúil agus fiúntacha maidir le cur chun cinn na Gaeilge sna meáin chumarsáide craolta in Éirinn. Chuir mé féin an-spéis sa mholadh go mba chóir go mbeadh stáisiún raidió náisiúnta Gaeilge dírithe ar dhaoine óga i bPoblacht na hÉireann. Ach céard faoi Raidió na Life? Bhuel, ar an líne liom anois tá Muiris Ó Fiannachta, Bainisteoir Raidió na Life. A Mhuiris, fáilte go dtí an clár! Go raibh míle maith agat, Darren. Ok, sin go breá. A Mhuiris, táimid ag caint raidió inniu maidir leis an mholadh atá ann stáisiún raidió Gaeilge náisiúnta dírithe ar dhaoine óga a bheith curtha ar fáil Sula labhraíonn muid faoi sin, ar mhaith leat achoimre beag a thabhairt dúinn faoi cad a cheapann tú i gcoitinne faoin dtuarascáil sin a seoladh le déanaí? Sea, bhuel, d'fháiltigh Raidió na Life go mór roimh an tuarascáil agus roimh an t-am thar thréimhse dhá bhliain gur thóg an Comhchoiste Gaeilge san Oireachtas ar labhairt leis na geallsealbhóirí éagsúla sna meáin chumarsáide Ghaeilge, muid féin san áireamh, agus Raidió na dTreabh agus Raidió Fáilte dar ndóigh, cé go mbaineann siad leis an dlínse ó thuaidh, agus na craoltóirí eile go léir, TG4, Raidió na Gaeltachta. Conradh na Gaeilge agus Raidió Rí-Rá agus mar sin de. So is cinnte go raibh saghas réimse leathan geallsealbhóirí faoi agallamh agus i mbun cainte leis an gComhchoiste Gaeilge agus is dócha go ginearálta fáiltíonn muid roimh na moltaí. Tá moltaí ann faoi bhreis maoiniú, sin ceann de na rudaí is mó a tháinig as an dtuarascáil ná go raibh an Comhchoiste go láidir den tuairim go bhfuil deacrachtaí mhóra maoinithe. san earnáil chraolacháin Ghaeilge agus nach féidir leanúint ar aghaidh mar atá nó go mbeidh go mbeidh na seirbhísí ag dul ní go díreach ag dul in éag ach go mbeidh na dúshláin atá rompu ag éirí níos géire agus níos géire. Mar sin fáiltíonn muid roimh an bhéim sin. a leag an Comhchoiste ar chúrsaí maoinithe. Sin ceann de na dúshláin is mó a bhíonn ag Raidió na Life riamh agus tá sé sin ag éirí níos deacra agus níos deacra orainne é sin a láimhseáil. D'fháiltíomar go háirithe roimh an moladh a rinne an Comhchoiste le go mbeadh stáisiún raidió náisiúnta Gaeilge don aos óg. Bhí roinnt moltaí cineál san áireamh laistigh den mholadh sin go mbeadh muid oscailte ar bhreathnú orthu. Ceann de na rudaí gur chuireamar spéis ann ná gur moladh go mbeadh an stáisiún sin bunaithe mar chainéal de chuid RTÉ agus go mbeadh RTÉ i gceannas ar an tseirbhís agus sin rud is dócha gur fiú a phlé, féachaint ar na stáisiúin raidió atá ann cheana féin ag soláthar réimse leathan cláracha don aos óg, mar a deirim, Raidió na Life, is dócha go bhfuil muidne chun cinn sa réimse sin. Tá an-bhéim againne ar an aos óg agus ar dhaoine óga seirbhís mar an dárna rogha nó mar rogha eile ó Raidió na Gaeltachta a chur ar fáil do dhaoine le breis agus fiche cúig bliain anuas. Agus ansin leithéidí Raidió na dTreabh, a bunaíodh i nGaillimh roinnt blianta ó shin, agus na scórtha craoltóirí pobail ar fud na tíre atá ag déanamh cláracha i nGaeilge, agus ansin Raidió Rí-Rá, dar ndóigh, a bunaíodh le stáisiún popcheoil amháin a chur ar fáil. Ceann de na rudaí go bhfuil muidne ag leagadh béime air ná, inár dtuairim-ne, go bhfuil, tá níos, tá saghas réimse cláracha agus réimse ábhar níos leithne, i gceist nuair a dhéantar caint ar sheirbhís náisiúnta a bhunú don aos óg, ná díreach popcheol. Agus is dócha sin cineál an sainsprioc atá ag Raidió Rí-Rá. Rud, ceann de na rudaí go bhfuil muidne ag rá ná nár cheart go mbeadh an t-aon chonradh craolacháin, má tá a leithéid ann, agus má tá maoiniú, thar a bheith substaintiúil le cur ar fáil ag an Stát, gur gá breathnú ar an bpróiseas a bheadh i gceist ansin agus nach measann muidne go mbeadh sé cuí saghas díreach airgead mór agus ceadúnas a bhronnadh ar stáisiún amháin gan tuilleadh cainte a dhéanamh leis an earnáil bunaithe ar an Bunaithe ar, is dócha, an moladh seo a bheith déanta don chéad uair agus is é seo an chéad uair go bhfuil an Stát féin, trí Chomhchoiste Gaeilge an Oireachtais, ag déanamh an moladh. Mar sin, is tús le próiseas atá é seo ar shlí. Fáiltíonn muidne roimh fhoilsiú na tuarascála. Mar a deirim, cuireadh é le chéile thar tréimhse dhá bhliain. le cruinnithe agus le hagallaimh agus le glacadh san áireamh aighneachtaí a bhí curtha isteach ag na geallsealbhóirí. Ach is gá breathnú anois ar na moltaí atá déanta sa tuarascáil agus féachaint cén áit a thógfaidh muidne mar earnáil na moltaí sin agus muid ag bogadh ar aghaidh.
Mar a dúirt tú, tá a lán plé fós le déanamh. Ag an am céanna, tá sé ráite agaibh go mbeadh sibh sásta an tseirbhís a chur ar fáil go náisiúnta. Tá a fhios agam gur ardaigh roinnt daoine, mé féin san áireamh, an moladh taobh istigh agus taobh amuigh de Raidió na Life thar na blianta ag rá gur chóir don stáisiún obair i dtreo a bheith ar fáil ar FM mar stáisiún náisiúnta. Cén chaoi ar tharla sé gur athraíodh meon Bhord Raidió na Life, a Mhuiris, ar an ábhar seo? Yeah, bhuel, is dócha, mar a deir tú, tá daoine, seo ceann de na rudaí go bhfuil daoine ag rá linn le fada, féach, cén fáth nach bhfuil sibh ag craoladh ar bhonn náisiúnta anois faoi théarmaí tagartha reatha an stáisiúin? Is stáisiún pobail do Bhleá Cliath muid, mar sin bheadh gá le, saghas, athrú struchtúrtha áirithe a dhéanamh. Is dócha, ceann de na rudaí ná, táimidne ag breathnú anois ar, Má tá maoiniú, agus faoi láthair táthar ag caint ar mhaoiniú de bhreis agus milliún euro, má tá maoiniú dá leithéid le cur ar fáil ag an Stát do sheirbhís náisiúnta nua ar FM, ansin an rud atá á rá againne, bhuel, más sin an cás, ansin déanfaimis é seo, breathnóimis go dáiríre air. Emm, agus cén fáth nach ndéanfadh Raidió na Life an rud atá á dhéanamh aige faoi láthair ach é a fhorbairt? Nuair a deirim é a fhorbairt, go mbeadh gá le breis baill foirne. Dár ndóigh, is saghas, emm, croífhoireann fíorbheag ar fad atá ag reachtáil Raidió na Life i láthair na huaire, idir mé féin mar bhainisteoir, tá clárreachtaire agus teicneoir againn agus sin an triúr Ball foirne lánaimseartha atá ag obair sa stáisiún. Tá beirt pháirtaimseartha chomh maith, maor deireadh seachtaine a choinníonn an áit ar oscailt ag an deireadh seachtaine agus oifigeach forbartha agus oiliúna. Ach i ndáiríre, nuair a bhreathnaíonn tú ar an tseirbhís a chuireann Raidió na Life ar fáil, tá méid ollmhór á dhéanamh againn leis na hacmhainní sin, saghas bang for buck dochreidte, mar a déarfá. Agus an rud atá á rá againne ná. Má táimid ag iarraidh an rud seo a thógaint go dtí leibhéal náisiúnta, bheadh gá le i bhfad níos mó foirne leis an rud a dhéanamh i gceart. Ach creidimidne laistigh de na figiúirí go bhfuilimidne tar éis breathnú orthu, dá mbeadh maoiniú istigh agus amuigh ar milliún euro ar fáil, Bheadh sé sin réadúil dúinn leis an rud a thógaint go dtí an leibhéal náisiúnta. Ní raibh sé réadúil go dtí seo mar gheall ar nach raibh an Stát riamh go dtí seo tar éis a rá go gcuirfeadh siad maoiniú dá leithéid ar fáil agus anois go bhfuil saghas caint faoi go mbeadh deiseanna ag cúpla stáisiún éagsúil cur isteach ar an maoiniú agus ar an gceadúnas ansin measaimid gur deis iontach is ea é sin do Raidió na Life. So tá seans go mbeidh Raidió na Life ag obair i gcomhpáirt le mar shampla Raidió na dTreabh, an bhfuil seans go dtarlóidh sé sin, an gceapann tú? Cinnte, bhuel táimidne thar a bheith oscailte do sin, measaimid go bhfuil obair na gcapall á dhéanamh ag na stáisiúin, an trí stáisiún pobail go háirithe, muid féin, Raidió Fáilte agus Raidió na dTreabh dár ndóigh, le haon cheadúnas nó aon maoiniú a bheadh ar fáil ón stát ó dheas. sin ceadúnas ón BAI agus maoiniú ón státchóras sa Phoblacht, ní bheadh sé sin ar fáil do Raidió Fáilte. Mar sin, ag fágaint cúrsaí polaitiúla agus ceist na teorann agus mar sin de as an áireamh, bheadh muidne, is dócha, faoi láthair, ag breathnú go háirithe ar Raidió na dTreabh agus ag iarraidh a bheith ag caint leo siúd agus féachaint cén cineál comhoibrithe go bhféadfaimis a dhéanamh. Is dócha is ceist í breathnú ar an infreastruchtúr atá ansin faoi láthair, an cineál meon an phobail sna cathracha go háirithe ina bhfuil na seirbhísí seo bunaithe. Bheadh muid oscailte dar ndóigh chomh maith le labhairt le Raidió Rí-Rá, is dócha atá a rud féin á dhéanamh ag Raidió Rí-Rá agus dar ndóigh is tionscnamh de chuid Chonradh na Gaeilge is ea é mar sin an impression a fhaighim ná go bhfuil siad saghas lándírithe ar an stáisiún popcheoil a bhunú áit go rud mar a deireann beagáinín níos leithne ná sin a bheadh á dhéanamh againne ach táimidne oscailte le labhairt le pé dream atá, Raidió na Gaeltachta san áireamh leis sin táimid sásta labhairt le RTÉ más is dócha má tá argóintí ansin le déanamh gur cheart seirbhís mar seo a bhunú faoi RTÉ, ansin táimidne oscailte le táimid oscailte le breathnú ar gach rogha. Agus sin ceann de na rudaí tábhachtacha ná go mbreathnófaí ar na roghanna ar fad atá amuigh ansin.
Is dea-scéal é dar ndóigh go bhfuil Raidió na Life sásta an bhearna a líonadh le haghaidh stáisiún raidió náisiúnta do dhaoine óga ar fáil agus rud an-mhór a tharla le cúpla bliain ó go anuas go bhfuil foirgneamh nua agaibh, nach bhfuil? Like, an bhfuil mé ceart chun a rá san áit dheireanach ina raibh sibh, ar Chearnóg Mhuirfean, ní raibh an sórt foirgneamh chomh mór daoibh chun a bheith in ann sórt forbairt go mór, an sin fair? Sin é, tá, tá, mar a thagair tú ansin, tá stiúideonna nua agus áitreabh nua ag Raidió na Life anois i dtuaisceart na cathrach, i mBaile Átha Cliath 1, ar Shráid Amiens, agus táimid anseo le beagán sa bhreis ar bhliain go leith anuas anois, agus rinneadh infheistíocht ollmhór sna stiúideonna nua Chabhraigh Foras na Gaeilge, dar ndóigh, go mór linn ansin agus táimid suite sa cheannáras nua ag Foras na Gaeilge. Bhogamar leo, nó thugadar siúd muid leo, ag brath ar cén slí go mbreathnaíonn tú air, ach tá, is dócha, léiríonn sé sin, léiríonn an infheistíocht atá déanta ag Foras na Gaeilge sna háiseanna nua do Raidió na Life i Sráid Amiens, léiríonn siad, léiríonn sé sin an mhuinín. atá ag Foras na Gaeilge san obair atá á dhéanamh ag Raidió na Life leis an maoiniú a chuireann an Foras ar fáil dúinn bliain i ndiaidh a chéile agus go bhfeiceann siad an poitéinseal atá ansin le forbairt amach anseo. Mar sin, nuair a bhogamar, cuireadh spás oifige ar fáil dúinn ar urlár amháin den bhfoirgneamh ar an chéad urlár agus tá stiúideónna iomlána an stáisiúin díreach faoinár mbun ansin ar urlár na talún. Um agus in iomlán tá thart ar dúbailt an spás a bhí ar fáil dúinn i gCearnóg Mhuirfean ar fáil dúinn san áitreabh nua ar Shráid Amiens agus is dócha is léiriú eile é sin, fiú má bhreathnaíonn tú air cineál go siombalach, go bhfuil Raidió na Life ag méadú, um go bhfuil níos mó infheistíochta, fiú fiú ó thaobh an infheistíocht sin a rinne Foras na Gaeilge, dar ndóigh, is eagraíocht. stáit agus tras-stáit ar shlí, Foras na Gaeilge, ach léiríonn sé an mhuinín atá á léiriú sa stát ag Raidió na Life agus acu siúd atá ar cheann de na dreamanna is, conas mar a dhéarfainn, is sinsearaí, b'fhéidir, ó thaobh cur chun cinn na Gaeilge i gcruth Fhoras na Gaeilge. Agus táimid muiníneach gur dea-chomhartha is ea é sin do thodhchaí Raidió na Life chomh maith. Ok, b'fhéidir, seans gur d'fhreagair tú é seo cheana féin, an cheist seo, just ag caint faoi stáisiún Chonradh na Gaeilge, Ráidió Rí-Rá, tá fhios agam go bhfuil seirbhís níos leithne ag Ráidió na Life mar a dúirt tú cheana féin, ach ag caint go díreach. Ar mhaith leat aon rud éigin a rá? Like, beidh, beidh roinnt daoine daoine ar an tuairim go bhfuil stáisiún mar Ráidió Rí-Rá níos oiriúnaí mar stáisiún ráidió náisiúnta do dhaoine óga in Éirinn in áit Ráidió na Life. Like, cad a ndéarfá tú don argóint sin go díreach?
Yeah, bhuel, is dócha tá an rud a dhéarfainnse ná go bhfuil cineál trí fho-cheist ansin gur gá breathnú orthu. Ceann de na rudaí, an chéad cheist ná cén sainmhíniú atá ar dhaoine óga? An bhfuil muid ag caint ar dhaoine, ar dhéagóirí, an bhfuil muid ag caint ar dhaoine sna fichidí, an bhfuil muid ag caint ar dhaoine sna tríochaidí nó cén sainmhíniú go díreach atá i gceist ansin? Agus mar fhreagra tapaidh ar an cheist sin, Dhéarfaimisne, bhuel, féach, táimidne ag soláthar seirbhís do, faoi láthair, do gach dream ach le béim ar leith ar an aos óg. Is daoine sna fichidí agus sna tríochaidí don chuid is mó a bhíonn mar oibrithe deonacha ag an stáisiún agus thart ar 100 suas go dtí 150 in amanntaí daoine ag teacht isteach ar bhonn seachtainiúil ag obair go deonach sa stáisiún agus formhór na ndaoine sin tá siad mar a deirim, sna fichidí nó sna tríochaidí agus léiríonn sé sin gur sin croí déimeagrafach Raidió na Life. Bíodh agus, mar stáisiún pobail, nach bhfuilimid dúnta d'aon aoisghrúpa, ach mar sin féin is cuid nádúrtha d'fhéiniúlacht agus de chur chuige an stáisiúin is ea an fhéiniúlacht óige agus meon na hóige, cultúr na hóige, ceol na hóige mar sin de. Mar sin tá an cheist ansin faoi, bhuel, Cén sainmhíniú atá ar an aos óg? Má fhágaimid b'fhéidir an cheist sin ar leataobh, ceann de na rudaí eile atáimidne ag rá ná, bhuel, má tá an darna seirbhís náisiúnta le bunú, seachas Raidió na Gaeltachta, ansin cén fáth nach mbreathnófaí air sin, seachas a bheith díreach ag rá, díreach ag rá, an aos óg, cén fáth nach ndéarfaí, bhuel, an darna rogha? Ó thaobh seirbhís i nGaeilge, mar is dócha, ceann de na rudaí faoi Raidió na Gaeltachta ná go bhfuil sé dírithe go príomha, mar a deir an t-ainm, ar na Gaeltachtaí. Agus dar ndóigh tá an t-uafás cainteoirí Gaeilge ina gcónaí i ngach aon chuid den tír nach bhfuil lonnaithe sa Ghaeltacht. Go minic ní bhíonn na cláracha nuachta nó cúrsaí reatha a bhíonn ag plé le hábhar fíor áitiúil, abair, déaraimis, nuacht a bhaineann le Gaoth Dobhair, nuacht a bhaineann le. bailte ar leith i gConamara nó le bailte ar leith i nGaeltacht Chiarraí. Ní bhíonn siad ábhartha, don chuid is mó, do éisteoirí i mBleá Cliath nó i pé áit sa tír. Agus táimidne ag rá, bhuel, an rud a dhéanann Raidió na Life, bíonn sé níos ábhartha, ar shlí. do chainteoirí uirbeacha agus do dhaoine ag cónaí i mórcheantair Bhéarla agus gur cheart go mbreathnófaí air sin mar cheann de na roghanna gur díreach seirbhís eile, seirbhís atá ag freastal ar an dream nach n-éisteann le Raidió na Gaeltachta faoi láthair, a bheadh á bhunú le. béim ar an aos óg ach nach mbeadh sé go hiomlán teoranta dóibh. Mar sin, sin dhá cheann de na fo-cheisteanna a luaigh mé ansin. An tríú fo-cheist ná, b'fhéidir, ag filleadh ar an aoisghrúpa, má bhreathnaíonn tú ar an taighde is déanaí agus cén fáth, an cheist sin faoi cén fáth nach go díreach stáisiún popcheoil bunaithe ar chairteanna popcheoil a bheadh i gceist, léiríonn an taighde is déanaí ar fad, gur ag bogadh ar shiúl ó éisteacht le raidió ar FM atá daoine óga san aoisghrúpa 15 go dtí 24 bliain d'aois. Gach bliain ó bhí 2014, tá an aoisghrúpa sin, tá an líon den aoisghrúpa sin atá ag éisteacht leis an raidió ar FM ar bhonn laethúil, ag ísliú, ag ísliú agus ag ísliú bliain i ndiaidh a chéile. Sa bhliain deireanach, ó bhí Aibreán 2018 go dtí mí Aibreáin 2019, bhí titim 8.9 faoin gcéad sa bhfigiúr sin agus sin sin sin laghdú ollmhór. Mar sin, tá na treochtaí go léir ag léiriú go bhfuil, níl na daoine óga ag éisteacht le FM, nó an dream atá ag éisteacht le FM faoi láthair, beidh siad ag éirí níos sine, agus an dream níos óige atá ag teacht aníos, is glúin dhigiteach go hiomlán atá i gceist, is ar líne go mbíonn siad ag éisteacht leis an ábhar a bhfuil siad ag iarraidh teacht air, agus mar sin an dream a bhíonn ag éisteacht le raidió FM agus a leanfaidh ag éisteacht le raidió FM, is dream atá ábhairín beag níos sine ná sin. Mar sin. Is gá díreach breathnú cineál holistically, mar a dhéarfaí i mBéarla, ar cén áit a chaithfear an t-airgead mór seo, má tá ceist ar mhilliún euro, nó fiú, fiú leathmhilliún euro, saghas maoiniú níos lú, más sin an cás, caithfear a bheith an-chúramach faoi cén fáth go bhfuil sé á chaitheamh ar réimse ar leith, má tá sé le caitheamh ar stáisiún FM náisiúnta a bhunú An bhfuil ann sin an aoisghrúpa a éistfidh leis an tseirbhís sin, nó curtha ar a mhalairt de shlí, an é sin an ardán ceart don aoisghrúpa sin agus an bhfuil an t-airgead á chaitheamh sa tslí is fearr? Mar sin, neart focheisteanna le plé ansin. Mar a deirim, is tús, dar linne, é foilsiú na tuarascála seo agus is gá i bhfad níos mó cíoradh a dhéanamh. Is gá. roinnt mhaith machnaimh doimhin a dhéanamh air seo le bheith cinnte má tá an darna seirbhís raidió náisiúnta lán-Ghaeilge le bunú ar FM go ndéantar an rud ceart leis agus nach ndéantar botúin mhóra ansin go mbeadh saghas, go mbreathnófaí orthu mar dhroch-chinní ar fad sna blianta atá amach romhainn.
Ok, is an-suimiúil caint leat inniu, a Mhuiris, faoin ábhar seo. Chun teacht i dtreo dheireadh an agallaimh, an féidir leat a rá dúinn an bhfuil aon ní nua cloiste agat maidir le Raidió Fáilte i mBéal Feirste agus an sórt obair atá ar bun acu ag iarraidh go mbeadh siadsan ar fáil ar FM timpeall Thuaisceart Éireann?
Cinnte, yeah, bhuel tá a fhios agam faoi na na saghas rialacháin chraolacháin atá i bhfeidhm i dTuaisceart Éireann mar chuid den Ríocht Aontaithe. Tá an dlínse sin rialaithe ag Ofcom, sin macasamhail Údarás Craolacháin na hÉireann sa Ríocht Aontaithe, agus faoin sainmhíniú atá acu siúd agus na. rialacha go mbíonn ar stáisiúin phobail a leanúint. Sa Ríocht Aontaithe, ní bhíonn siad ábalta craoladh lasmuigh de réimse cúig chiliméadar ón stáisiún. Mar sin, tá Raidió Fáilte an-teoranta faoi láthair agus tá ó fuair sé an ceadúnas iomlán ó thaobh an limistéar sainmhínithe agus saincheadaithe, go bhfuil cead aige craoladh laistigh den limistéar sin ar FM. Mar a deirim anois, tá an rogha ar fáil do éinne, aon áit go bhfuil ceangal idirlín acu, éisteacht leo ar líne. Ach measaim go bhfuil Raidió Fáilte le fada ag déanamh na hargóna seo gur ceart breathnú orthu mar chás ar leith. Mar a deir muidinne i Raidió na Life, ní hionann muid, b'fhéidir, agus na stáisiúin phobail eile sa mhéid is go bhfuilimid ag freastal ar dhéimeagrafach níos leithne. Táimidne ag freastal ar chainteoirí Gaeilge i Leamhcán, sa Chúlóg, i mBaile Bhrigín, i mBré. Mar sin nílimid saghas dírithe ar an saghas pobail tíreolaíochtúil. a mbíonn na gnáthstáisiúin phobail dírithe orthu agus tá rud níos leithne i gceist agus tá sé sin fíor faoi Raidió Fáilte freisin. Níl 'fhios agam conas mar atá ag éirí leo leis sin toisc go bhfuil an t-uafás oibre agus fuinnimh tar éis a bheith dírithe ar an bhfoirgneamh nua acu i mBéal Feirste agus caithfidh mé féin fós cuairt a thabhairt ar an bhfoirgneamh, tá mé ag tnúth go mór lena fheiceáil ach cinnte bheimisne. dá mbeadh aon slí gur féidir le Raidió na Life tacú le Raidió Fáilte ina leithéid de sprioc a bhaint amach, bheimis sár-shásta cabhrú leo agus creidimid go cinnte go mbeadh sé sin mar rud dearfach do chainteoirí Gaeilge an tuaiscirt.